aga m aza aza n'ihi na enweghị onye nyere nnu ya gbufuo ya sị na ọ wụ akịrịma kacha mma mụ akụ sị m rime aga m eri eri ya bụ ị kpọtụ m odozi akụ kpọtụkwe m ori akụ n'ihi na ọ na-eme m obi ọma ma m na-eri nke ruru m aka na-abụghịkwa nke onye ọzọ ana m ekele unu eji m obi si ike na obi dịcha unu niile mma na unu niile dịcha mma na ahụ dịcha unu ejikwa m obi si ike na ezinụlọ unu dị mma na ihe na-agara unu nke ọma nke na-agaghị agakwa anyị nọrọkwa na-enwe olileanya na site n'amara nke chineke na ihe niile ga-adịcha mma n'ihe mgbasa ozi onyonyo nke taa anyị na-ekwu ihe banyere ezinụlọ nke a na-akpọ family tree n'asụsụ bekee ọ bụrụ na ị maghị asụsụ niile dịka otu ahụ bekee siri nwee nke ha ndị mba ofesi niile nwere nke ha nwee ihe ha na-akpọ nne na nna ha otu a kwa ka anyị nwa sikwere nwee nke anyị aga m amalite na onye isi ezinụlọ nke a na-akpọ gịnị papa ụfọdụ na-akpọ ya mpa ụfọdụ na-akpọ ya nna ụfọdụ na-akpọ ya papa m mana ihe niile a pụtachara na ọ bụ gịnị onye mụrụ gị ya bụ na n'asụsụ bekee a na-akpọ ya father ihe anyị na-akpọ ya n'asụsụ igbo bụ gịnị papa mpa nna nke ọzọ abụrụ gịnị onye nne onye na-esote onye isi bụ na onye nne nke a na-akpọ mother n'asụsụ bekee ihe anyị na-akpọ ya n'asụsụ igbo anyị bụ gịnị nne mma mama mma nne otu ọbụla o siri sọ gị kpọọ ya ma ha niile bụcha gịnị otu ihe ahụ ndị ọzọ na-esote ya bụ ụmụaka n'ime ụmụaka ahụ niile anyị nwekwere ọpara nke bụ gịnị first son ihe anyị na-akpọ first son n'asụsụ Igbo bụ ọpara ihe a na-akpọkwanụ ụmụ nwaanyị nke mbụ na ezinụlọ ọbụla n'asụsụ Igbo bụ gịnị ada nwaanyị nke mbụ bụ first daughter ihe anyị na-akpọ onye na-esote ọpara ya nwoke nke abụọ bụ gịnị ụlụ ọpara ụlụ ọpara aga m na-ede ya ede mgbe m ga-emezi ya bụ onyonyo ụlụ ọpara ya bụ second son na asụsụ bekee ị bịakwanụ na nke nwanyị abụrụ ụlụ second daughter na asụsụ igbo anyị bụ ụlụ ụlụ ụlụ e nwekwara ihe anyị na-akpọ nke atọ n'asụsụ bekee na ndị nke nwoke n'asụsụ bekee nwoke nke atọ n'ezinụlọ bụ ịbarị ọpara ịbarị ọpara ama m na ụfọdụ mpaghara ala igbo dị iche iche nwere ihe nwere mpụta ịbarị pụtara ihe ọzọ na mpaghara ala igbo ndị ọzọ dịka enwere enyi m nwaanyị onye mụ na ya so gaa akwụkwọ na secondary school ọ sị m na ịbarị bụ ebe obi ihe anyị na-akpọ obi na ụfọdụ mpaghara igbo maọbụ ebe a na-anọ ezu ike na-abụghị na-abụghị e, ụlọ n'onwe ya ebe pụtara apụta a na-ebi ebi ihe a na-akpọ ya bụ na ebe nke ha ihe n'ụlọ ebe nke ha ihe a na-akpọ ya bụ ịbarị mana ebe mụ onwe m si nke bụ ala imo state na ọ bụghịkwa imo state niile maka na onye m na-ekwukwe maka ya wụkwa onye imo state abụ m nwa afọ ikeduru ebe nke anyị ihe anyị na-akpọ ya bụ ịbarị ya bụ nke atọ na ndị nwoke ịbarị ọpara otu a kwa ka ọ dị na nke nwaanyị ihe anyị na-akpọ ya bụ ịbarị anyị enweghị ịbarị ada ị kpọghala ịbarị ihe ama bụ na ọ bụ gịnị nwaanyị nke atọ na ezinụlọ ahụ o siri pụta gịnị ka a na-akpọ ihe ndị n'ebe nke unu ihe unu na-akpọ ya ọ dị iche na ihe anyị na-akpọ nke anyị biko gwa m ya na comment section amakwa m na Anambra state na amaghị m maka Enugu mana ama m na Anambra state na-enwe ihe dịka na enwere ada mana ụmụ nwaanyị niile na Anambra state bụ ndị a na-akpọcha ada na ha niile sochara ada ahụ ọ bụzi mgbe abịaza na ezinụlọ chọwazi kwuo na a chọrọ ịhụ ada ya bụ mgbe ahụ ka nwaanyị nke mbụ ga-apụta ya bụ na mgbe ahụ ka nwaanyị nke mbụ amụrụ na ezinụlọ ahụ ga-apụta ịbịakwanụ ezinụlọ ọbụla o nwere nke a na-akpọkwa nke eji n'aka nke eji n'aka bụ ya bụ last born n'asụsụ bekee ụfọdụ na-akpọ ya mbizi ime ya wụ onye jiri mechie afọ ime ụfọdụ na-akpọ ya ọdụdụ nwa ya bụ nwa nke kacha ntakịrị ya wụ last born ọdụdụ nwa ọdụdụ means ala ala the last part of it ya wụ ọdụdụ nwa ụfọdụ na-akpọ ya tata tata na-asị gị na motorito moto hete ha mana ọ bụ tata ọ ya wụ tata ezinụlọ abịakwanụ enwekwere ndị ọzọ n'ihi na anyị ma na ezinụlọ ọbụla abụghị sọsọ nne na nna na ụmụaka enwekwere ndị ọzọ mụtakwara nne na nna ahụ ya bụ na amalitekwe n'onye isi nke bụkwa papa nke papa papa ya bụ gịnị grandfather na asụsụ bekee ihe a na-akpọ ya n'asụsụ igbo bụ papa nke ukwu ụfọdụ na-akpọ ya mpa ka ukwu ụfọdụ na-akpọ ya mpa ụfọdụ na-akpọ ya nna nna m o si n'ebe onye siri pụta nakwanụ ebe otu ndị siri chọọ maka na ama m na ugbu a kwa asụsụ bekee ewewela ụfọdụ ewewela ọnọdụ ma na ezinụlọ otu ahụ o si ewega ọnọdụ n'ezi ebe anyị niile na-asụzi bekee bekee otu a ka o si ewekwa ọnọdụ n'ezinụlọ ịpụtazi ụfọdụ anaghịzi akpọkwa papa nke ukwu ma mpa nke ukwu ihe a na-akpọzi ugbu a bụ grandpa hmm, amadị m otu m ga-esi ya amaghị m ma m ga-asị ọ dị mma amaghị m ma m ga-asị ọ dịghị mma abịakwanụ nwunye grandpa ya bụ wife grandpa nwekwara aha eji mara ya n'asụsụ Igbo ya bụ gịnị grandma ya bụ mma nke ukwu ụfọdụ na-akpọ mma ụfọdụ na-akpọ nne nke ukwu ụfọdụ akpọ mama ha niile ahụ bụcha ofu ihe ọ wụ ọ pụta n'ezi a sị gị mma mpa m o nwere ike ọ sị gị mma m nke ukwuu gị sị olee mma gị nke ukwuu ngwa ya sị gị na ọ wụ mma mpa m ma ọ pụta n'ezi ọ sị gị nne m maọbụ ọ pụta n'ezi ọ sị gị mma mma m gị jụọ ya sị ọ mma mụtara gị n'afọ ya sị gị mba na ọ bụghị mma mụtara ya n'afọ kama na ọ bụ mama papa ya maọbụ mama mama ya ya bụ gịnị mma nke ukwuu ụfọdụ na-akpọkwa nne ụfọdụ na-akpọ nne nne ọkwa ọzọ enwekwere nke a na-akpọ uncle n'asụsụ bekee anyị enweghị ihe anyị na-akpọ ya n'asụsụ igbo ihe anyị ga-asị gị nwanne papa m nwanne mama m dede m deda m maọbụ aunty ụfọdụ na-akpọ deda ha sị na ụfọdụ sị na deda bụ nwoke ma dede awụrụ nwaanyị ebe ụfọdụ na-asịkwa na dede wụ nwoke deda awụrụ nwaanyị ha ihe ha pụtara bụ gịnị onye a bụ dede my elder dede m ọ ya wụ ihe anyị na-akpọ ihe ndị a n'asụsụ Igbo cousin na-enweghị ekwenye anyị abịa na cousin anyị enweghị ihe a na-akpọ cousin n'asụsụ Igbo ihe anyị ma bụ nwanne m ọ nwanne m ọ bụzi mgbe ị bịazi gị jụzie ya gị jụrụ ajụjụ ahụ n'isi jụọ ya sị ọ bụ nwanne gị n'afọ mma gị asị gị mba na ọ bụ nwa nwanne mama m maọbụ nwa nwanne daddy papa m maọbụ nwa nwanne brother m maọbụ nwa nwanne onye nke a abịakwanụ ihe ndị a na-akpọkwa ma nieces ma nephew enweghị aha ọbụla enwere enweghị ọkpụrụkpụ aha ọbụla a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo kama ihe anyị ga-asị nwa nwanne m nwa nwanne m nwoke nwa nwanne m nwaanyị ama m na agbalịala m na ihe gbasara isiokwu a ọ dịkwara gị mma ọ masịkwara gị ọ bụrụ na ọ masịrị gị biko biere anyị akara nke a dị otu a n'ebe a ma denyere anyị ihe na comment section ọ bụrụkwa na arịbeghị bịanyere anyị aka ọ bụrụ na arịbeghị nọchie biko bute oche sara oborobo nọchie anyị na-atụ anya gị mgbe ọzọ ka anyị na gị bụrụ otu ezinụlọ na anyị niile bụcha gịnị ofu igbo wụ ofu